Su capogrupu de Forza Italia Alessandra Zedda in Cussizu Regionale at presentadu in una cunferèntzia pro s'imprenta una motzione sutascrita dae totu sos grupos de opositzione e dae unos cantos cussizeris de maggioràntzia puru. Sa situatzione de Abbanoa rechèdet un'interventu urgente de su presidente de sa Regione, at sutalineadu Zedda, ca a dispetu de sa capitalizatzione, Sa gestione de sa sotziedade est negativa, in sa relata chin sos utentes e chin sas amministratziones locales, chin s'Egas e sa Regione, pro non mentovare investimentos firmos, pagamentos mancados a sos fornidores, crisi de su personale. Su vice capugrupu Marco Tedde at nadu chi sa cajone de custa situatzione est sa mancàntzia de su controllu anàlogu afidadu a sos comunes pro mèdiu de s'Egas. Sos datos ponen in pistichinzu, ca a fonte de setichentos milliones de crèditos iscritos in bilànciu, Abbanoa at pediu unu prèstidu obligatzionàriu de chentu otanta milliones de euro, pacande una provigione de prus de unu millione. Custu cheret nàrrere chi su bonu de sos crèditos non sun esigìbiles. Est una batalla de legalidade chi benit dae innedda, at nau su cussizeri regionale Antonio Gaia de sos Cristianos Populares Socialistas. Como tocat de la crompire sejande sas responsabilidades e mutinde sa polìtica a detzìdere a manera severa. A sa cunferèntzia pro s'imprenta ant picadu parte Attilio Dedoni de sos Riformadores, Gianluigi Rubiu de s'UDC e Paolo Truzzu de Fratelli d'Italia, totu cuncordes chin sos collegas. Su Coordinamentu La Base de Nùgoro in una nota pretzisat cale est sa positzione polìtica sua a manera particulare pro su chi pertocat s'alleàntzia chin sos sardistas. Su movimentu La Base dae sa naschida sua in su duamiza e deche at batiu in su dibàtidu pùblicu regionale chistiones de importu chi sunt diventadas sa sienda comune. In su percursu suu at adobiau medas pessones lìberas chi no an atzetau postos pro garantire fidelidade, chi an pediu diritos e non favores, legalidade e no intrallatzos, securesa e no amparu, si leghet in su documentu. La base est cumbinta chi sa diferèntzia intre dereta e manca no esistiat a manera cuncreta e lu dabat a bier sa pràtica amministrativa e polìtica. Simmai su disafiu beru fit intre annoare e mantènnere sas cosas che a semper. In medas, picande parte a custu desinnu, Nos semus propostos de fàghere sa sìntesi cumpartia de unu progetu chi esseret brotadu dae su coro tzìvicu de sas realtades locales e de totu sa Sardigna, una mirada chi aeret punnadu a ligare a nodu mortu su presente chin su benidore. Custa, sichit sa nota, est sa capia de s'alleàntzia cìvicu-sardista chi amus promoviu in su duamiza e dechesete chin su Psdaz, Acordiu chi aiat s'obietivu de ponner paris e unificare sas medas esperientzias civicas chin su mundu de su sardismu rapresentadu dae su Partiu Sardu. S'acordu imbeniente de su Psdaz chin sa Lega rechediat de torrare a pessare cust'isseperu politicu ca in parte at traìchiu s'ispiritu de su progetu. Una sotziedade de Terranova chi traballat in su setore de s'arredamentu pro atividades comerciales e imbarcatziones de lussu, est resurtada evasore totale pro sos annos fiscales de su duamiza e dochi a su duamiza e sèichi, cubande a s'eràriu balanzos pro prus de duos miliones de euro e non pacande battoschentos trintatremiza euro de iva. A la cassare sos finantzieris de su grupu de Terranova e de su Cumandu Provinciale de Tàtari chi an acabbau sas atividades de ispetzione tributària contra a sa sotziedade chi violande sas prus elementares normas tributàrias non compilabat sa contabilidade de s'atividade a manera regulare e non presentabat peruna decraratzione fiscale. Sos finantzieris ant compudau totu sos afares, ponende paris sos datos de sas bancas e de sos clientes. A su rapresentante legale de sa ditta l'ant denuntziau a sa Procura de sa Repùblica de Tèmpiu, in prus ant sinzalau a s'Agentzia de sas Intradas sos rèditos non decraraos pro los poder recuperare. Sa Confartigianau Impresas Sardigna denùntziat chi su pane sardu est in perìculu pro neche de sos abusivos e fachet un'apellu a sos Comunes, pedinde puru si pro firmare s'illegalidade bastat su marcu de tutela de su pane friscu introduiu dae sa leze de setore. Su setore de sa panificatzione in Sardigna contat nobichentas trinta impresas chi fachent tremiza cuintales a sa die, chentedechemiza tonnelladas a s'annu. Sa Confartigianau Impresas Sardigna sutalìneat chi su pane est unu de sos produtos prus copiau, fatu e bèndiu in butecas in nigheddu, in sos caminos, in s'ìnteri de manifestatziones e festas e fintzas in internet. In custu perìodu, cando aumentan sas tzerimònias, che a crèsimas e cojubios, est pejus puru. Pro Confartigianau Sardigna tocat de amparare s'atividade de panificatzione e mezorare s'informatzione a chie lu cussumit e mescamente tutelare sas impresas chi in custos annos de crisi e minimada de sos cussumos sun resessias a andare a dae innantis mantenende arta sa calidade. In custos ùrtimos annos però ana dèpiu facher sos contos chin su pane precongelau bèndiu in sos supermercaos e chin sa cuncurrèntzia de cussu chi fachen in sas domos e lu benden in totube. Si su turismu at torrau a facher numeros de gabbale che a prima de sa crisi, sas istruturas ricetivas de sa Sardigna non sun adeguadas a sos bisonzos de sos turistas. Sos fràvicos an in media trint'annos e non b'est una leze urbanistica chi autorizat a los ammodernare e ismanniare.

Non semus adeguados a sos istandards de sa clientela e su turismu nostru est de secunda e terza fascia, concluit Bolognese. Est netzessàriu a nos adeguare a su mercadu internatzionale. Una leze urbanìstica chin règulas sicuras e adeguadas diat dare securesas a chie cheret investire in s'edilìtzia turìstica in Sardigna.